Nkhani zathu ndi zitatu zimene tifuna tiunike mwamsangamsanga. Nkhani yoyamba tikunena kuti a President a Professor Arthur Peter Mutharika asankha nduna zina ziwiri kuonjezerapo pa nduna zitatu zimene adasankha kale. Tsopano ndiye kuti tili ndi nduna 5 zimene akuyenda nazo ah, ngati boma Iwo atalumbira kukhala president komanso Mai Jane Ansah atalumbira kukhala achiwiri awo tikuyembekezabe ndekuti mwina nduna ziwirizi zikamalumbira mwinanso a Chihana Yeah. akhala akulumbira because tikuyembekezeranso kuti a Chihana paja ndi akhale second vice president so two more cabinet ministers appointed kodi ikuoneka bwanji how is it shaping anthu mitima ili phapha eya amene ali kunja chifukwa cha ah, a Mutharika amadziwika ndithu kuti iwo samasankha nduna zambiri so anthu ube akumaona kuti mwina

uh, ndiye kuti 16 member cabinet plus the president and the vice Yeah. you know so iyayi tiunike kuti nduna zimenezi mukuziona bwanji komanso line up yake Yes. ikuoneka bwanji ngati ingasongole imene ikusongolera apa Yes. imene ndi nkhani yoyamba nkhani yachiwiri zikumveka ndithu kuti iyayi anthu ali pakalikiliki pamene nyumba ya malamulo ikhale ikutsegulira sabata yakubwerayi asingayambe nyumbayi asadasankhe maudindo ena ndi maudindowo akhala akusankhidwa kumenekoko Ngati a Speaker akhala akusankhidwa kumenekoko, woyamba, ah, wachiwi, woyam, eh, wachiwiri woyamba kwa Yes. Speaker komanso wachiwiri Wachiwiri. ah, kwa wachiwiri Eh, zovuta first deputy speaker ndi second, second deputy deputy speaker speaker. muchingerezi zosavuta Yeah. koma muchichewa wachiwiri wachiwiri chabwino Komanso kodi nanga leader of opposition kumenekonso kukumveka maina kodi zikukhala bwanji tikufuna tiunguze komanso mwina tiyankhulepo za maina amene akumveka mmipando imeneyo kenaka tikufuna tikambirane za a Malawi 4 million amene akhoza kukhala osati amene akhoza kukhala amene akhale opanda chakudya kuyambira October ino kufika March kunenanso ripotiyo ya MVAC yo ikunena kuti 8000 nde akhaliratu alibe mwina olo phala enawa mwina atha kumakhala akumwako phala koma 8000 phala atha osalipeza kodi ngati dziko tikukonzeka bwanji cholinga chokuti abale athu amenewa asasowe chakudya komanso tionjezerepo kuti a president mutharika adali kumlakho achita comment za ma school fees aja a secondary school kuti iyayi ziyamba mu january tikuzimva bwanji tikuziona bwanji ochunga tiyambe nthawi yathu ndiyochepa nkhani ndi zambiri nduna zina ziwiri Yes. zasankhidwa a Mutharika akuoneka kuti sali paphuma ayi akusankha modekha ndithu anatipasa nduna zitatu padusa ndithu almost a week and a half if not two weeks akuyendesa boma ndi anthu amene amakonda akumachemerera kwambiri akuyendesa boma ndi foni basi kungoyimbira uh, ujena president aku Ahekainde, ahekainde Hichilema. kuwauza kuti ase uli nchimanga kumeneko Bweresa. andili nacho bweresa 200000 tons zatheka pamenepopo atanayimbanso foni ya whatsapp sadagwiritse ntchito even ndi ujeni yomwe ati bando yake ati 212 mb Eh. sadayende chigulu cha anthu kuti nkukatenga chimanga you know ndale zikumalowapo kufuna kuwapsetsabe mitima inawo but the story that we're talking about madzulo ano ndiyokuti a Roza Mbilizi amenewa akhala nduna yoyamba mzimayi you know, mu anthu amene asankhawo azimayi ama- amadandaula dandaula so mmodzi mayi watuluka komanso nduna yoyamba ya mayi kukhala ku unduna woona za uh, Zaulimi. zaulimi agriculture uh, uh, irrigation and water development komanso asankha bambo George Partridge kukhala ngati nduna yoona za mafakitale, malonda, mabizinesi komanso zokopa alendo. Ku- Pamenepa ndiye kuti nduna zija taonjezerapono pa Alfred Ruan Gangata amene ndi nduna ya za mdziko Yes. komanso a George Thapatula Chaponda amene ndi nduna yoona za maubale akunja Yes. ndi a A a Joseph Mathyola Mwanamveka amene ndi nduna yowona za chuma komanso chitukuko cha za chuma. Yes. A Chunga timati tikamaunika anthu awiri amenewa tionenso line up imene ikusongolera kuti Yes. kodi ikusongola bwanji ndunazi anthu ambiri aperekapo kale ndemanga zawo Yeah. but timaona ngatinso ifeyo ngati program imodzi imenenso imapanga analyze zinthu mmene zikuyendera mdziko muno tibwere tizaikepo mlomo mukuona bwanji additional 2 Yeah. komanso a total 5 Yeah. how is it shaping up are we, are we gonna see something different are we expectant that wow i think zinthu zikusintha kapena tiyere tisankhule kwambiri yeah. ndiyambire ndi mawu otere apm akapambana tonse tizasangalala because malawi azakhala kuti wapambana chabwino ndifuna kuti amalawi tizikhala ndi understanding imeneyo yokuti ena asamaone ngati kuti koma awawa alephere Kuti alephere ife tioneke 2030 relevant. ndikutali 2030 ndikutali yes tachita ndale kwa nthawi itali even ife panopa people don't know how much we dete we detest kumakhala panopo ndikumazuzula anthu andale we don't like it Yes, it's ena okay. amaona ngati kuti ndi zinthu zokuti basi zimangotisangalasa we don't Yeah.
tinakasangalala tomakhala pano ndikumayamikira kuti zinthu zikuyenda bwino unfortunately anthu andale Malawi muno ndi anthu osamva and pamayenera kuti pakhale wina olimba mtima wokuti aziyankhula zimenezo and ifeyo tinauvala umenewo udindo umenewo kuti tizipanga zimenezo so tiyambe ndi cabinet cabinet makamaka the two last introductions uh, in- additions amene apanga ndiyambe ndi a george partridge yes a george partridge anthu ambiri tikuwadziwa ngati munthu wa uh, amene wakhala mcorporate Yes. kwa zaka zambiri akhala akuyendesa banki ya national bank banki Yes. yayikulu kwambiri mdziko muno for a long period. In fact, But mwina 11 years.
the longest 10 service, years. if I'm not mistaken, Yes. CEO Yes. wa National Bank. Yeah. Anachoka ku National Bank kenaka nkupita ku press. Yes. Yeah? Yeah. Ku motherboard eh, tsopano kupita ku press. Yes.
Yeah?
Ndikukakhalanso ndithu osogolera kumeneko wa press. Ndi munthu onena kuti anthu amamulemekeza in the corporate industry. Yes. Iwowa for the benefit of amalawi kuti tizichita appreciate so munthu kumene akuchokera iwowa sikulu yawo yoyamba ya degree anatenga ku sikulu ya ukachenjede ya university of malawi chancellor college Yes. kumeneko anapanga bachelor of sciences a social sciences Yes. ndikuchita major mu economics Yes. anapanga major mu economics ndipo masters yawo Yes. anapanga university of southampton ku uk yes Uh, masters yawo ndi ya zachuma economics mm -hmm. yes. komanso iwo anatchatula anapanga yeah. nawo za accounts yes. fa ena kawiri kawiri amangopanga za economics osapanga yes. za accounting yes. ena amangopanga za accounting osapanga ukuku koma awa ndi munthu mmodzi oti anaphatikiza za economy mm -hmm. komanso uku za accounting kuphatikiza mm -hmm. and on top of that yes. akumeneka akuonekanso kunena kuti ayi ali kumene angopeza kumene uh, phd now yeah. we're about to validate ah, za za phd yawoyo Yeah. koma ndi munthu oti ndi wophunzira komanso ndi munthu amene anthu amamulemekeza kwambiri in the corporate Yeah. iwonso as a person ndi munthu oti amakonda kupanga ma investments ochuluka ine ndikuwadziwa ngati munthu mmodzi amene amakonda zomangamanga he's always building and investing even ku lake shore ali ndi malo onena kuti malo um, uh, malo a hospitality industry moti zinandipasa chidwi ntaona kuti unduna wawo akuphatikizanso Ndi unduna wa tourism. tourism Yeah. so it makes a lot of sense because ndi munthu onena kuti ku tourism uko ndikuona kuti it's also a fam- familiar territory because personally he has also invested into that field tikakamba kumbali nayo ya zamalonda chifukwa ndi munthunso wa business na akupanganso apply komanso sungakambe nkhani ya business osakamba nkhani ya mabanki fa mabanki am- ali key stakeholder othandizana ndi anthu a business in terms of capital financing kupereka ndalama zokuti anthu aziyambira ma business ndi zina zoterozo alinso ndi a better understanding of how to handle ma banks ndi uh, ca- corporate synergy ya anthu a business komanso awa ama a bank so for me ndikuwuzani kuti ndi munthu wa experience right kundaleku sindikuwadziwa kwenikweni akuoneka ngati novice akubwera kumene yes ndiye tinene kunena kuti kumbali ya ma qualification kwa ine akundikhonzera bwino pamenepo pepani number ndakupira one mkukama. yes Ehe. kundale kwa anthu ena amanena kuti kapena mwina amasonkha memo Ehe. mwanseri zitha kutheka komano should you should that be the case kuti munthu kuti u-serve utumikire dziko lako ndi kuti pena pake uzikhala Usonke. kuti usonka can the president not appoint somebody purely based on experience and merit whether you are a politician or not kuti iwe tabwera uzathandize kutumikira dziko lako Yeah. should people still try to find out kuti what is your connection Aye. to politics ndipo ife zimene zozo tikuzuzula Ah, ngakhale timati eh, memo politics memo Yes. politics tikusauka m'Malawi muno chifukwa cha memo politics we, we fail to go forward alipo anthu ena amene a Mutharika tikupempheni if they qualify and they're the best for that position appoint them yes kaya sanasonkhe Yes. kaya sankaoneka kuti amavala za blue koma ngati angakuthandizeni kukwanirisa masomphenya amene muli nawo ngati mtsogoleri wa dziko lino please do that ndipo uphungu umenewo tinkapereka ngakhale kwa a Chakwera yes tinkanena kuti those people that are capable mm. anthu othekera apatseni maudindo exactly we have them tinao we have them in this country what's the point of kutenga stooge wa chipani mm. amene muziona kuti uyuyu sangakakwanise mm. so kumbaliso ya region mm. mafuna ndinene kuti a Partridge amachokera kuno ku southern region yes. uh, chaku Chileka Chileka west yes mm -hmm. but he married from the north yes. kwanu ku Karonga hey. um, ndi munthube onena kuti to be fair si munthu amene anthu amamuona ndi makamaka a ndale kwenikweni anthu amamuona ndi makamaka a, a, a business zimene zonse zimathandiza m'cabinet because anthu nthawi zina mukangolowesamo anthu a politics kwambiri anthu amakutengerani ngati it's just a political cabinet not a business minded development centered cabinet china chomaliza chimene mafuna kunena ndichonena kuti uh, uh, a Partridge-wa mukaona ndi anthu amodzi amene angathe kubweresapo nzeru zina za nkhani for example za expenditure ku boma kumakhala kusakaza kwa chuma ku private sector ndi malo amodzi amene ngakhale kumakhala nawonso kusakaza kwawo maka kuntu- kuntundako koma generally ndi anthu onena kuti akafuna kufinya amafinya mwina nzeru zimenezo ndi mwayi wawo kuti a Partridge akathandizira a Mutharika ndi the rest of the cabinet kuti mfundo zimenezi zikalowe mu nkhani yakayendesedwe ka boma so A Partridge nde ayankhula motero.
Chabwino. Kuchoka kwa a George Partridge tipite kwa Kwa mayi Rosa a Rosa. Mbilizi. Now, a Rosa nawonso ndipereke school background yawo. Yes. A Rosa Fatch Mbilizi. Yes.
Iwowa nawonso anaphunzira ku University of Malawi. Yes.
Chancellor College. Yes. Ndipo kumeneko nawonso anapanga uh, Bachelor of Social Sciences Yes. ndikupanga major in economics. Nawonso anapanga zachuma. Yes. Uh, iwowa anapanganso masters masters yawonso ya zachuma anapanga ku- from the university of queensland ku australia iwonso anapanganso certificate ina ah, yapamwamba yokhuzana ndi za budget ya public sector budgeting imene anapanga ku university yotchuka ku america

ndi munthu onena kuti apanga makosi osiyanasiyana maka zokhuzananso ndi misonkho koma kwambiri malo amene agwira ntchito kwambiri ndi ku bungwe lija losonkhetsa misonkho bungwe la malawi revenue authority kumeneku the highest position imene anakhala ndi position ya wachiwiri wamkulu Yes. wa bungwe ya la bungwe la mra Deputy Commissioner. deputy commissioner general ndi kumene anakhala ndithu for quite some time um, iwowa kwambiri tikakamba ku nkhani za ndale asiyana ndi a Partridge iwowa makaka andale ankamveka kuti iwowa akhala ngati ali ndi kaubale kabwino ndi a a DPP DPP. yeah? Yes. in fact nthawi ina pamene panali change of government mukumbukira nthawi imene amayi anazabwera anazawachosa ku MRA pamene DPP inabwerera back in power ndi a Mutharika she went back to MRA mumakumbukira nthawi Yes. imene And yeah? remember even pamene pankakambidwa nkhani za TPIN Yes. She was also mentioned mu nkhani za TPIN. Yes. Chifukwa choti anthu amaona ngati kuti chifukwa cha ku- kuphatikizidwa Connection kwawo yawo. ku DPP. Yes.
So Yeah. she has been connected to DPP for quite some time. Yes.
Um, koma chaka chino nchimene apambana for the first time ngati member of parliament iwowa ayimira ku mangochi ndi kumene apambana ngati member of parliament for the first time um, ndipo akhala mmodzi wa uh, female mps a dpp kulowa ku, ku, ku, kulowa ku, member- ku parliament komanso ndikumbuse kuti nthawi imene tinkapanga uh, ma nominations Mm. maiko pa- ma- mazipani zinkabweresa ma nominations awo Mm. dzina lawo lidatchulidwa Mm. lidatchulidwa pamodzi ndi dzina la jane ansah Mm. dzina lawo lidatchulidwa pamodzi ndi la a msaka Yes. ngati anthu amene a mutharika amawaganizira kuti atha kukhala running mate Mm. so even at that time dzina lawo limadziwika kunena kuti si munthu wamba ku dpp ko kumakhala ngati ndi munthu oti ali close ah, kwa mutharika komanso munthu oti akumuganizira kuti mwina atha kuthandizira kuyendetsa uh, boma komanso kuyendetsa chipani at that for uh, during the election period so ndi munthu oti akudziwika Yeah. ndinenenso kumbali ina mm. kunena kuti iwonso ndi munthu kunena kuti she's an investor ndi munthunso wa business Yes. kumbali ya za agriculture mm. i would say kunena kuti kwambiri i don't I have not known her ngati munthu wa agriculture per se chabwino Koma connection imene ndingaipereke ndi yonena kuti ku Ministry of Agriculture kumachitika nkhani zambiri za procurement. Right. Nkhani zambiri za procurement zimene anthu takhala tikuzidandaula Yes. kugula fetereza ndi zina zoterozo. Yes. Ku MRA Mm. simungakambe nkhani ya procurement Mm, osakhuzanso nkhani ya taxes Yes. amene aja amadziwanso mmene boma imapangira eh, procure zinthu ndi mmene zinthu zake zimakhalira kumbukirani kuti kumene kujanso kumakana- kumakhala nkhani ya budgeting budget is a big issue and kumbukirani kuti ku, ku sukulu yawo nakambapo nkhani yoti anazama nkhani ya uh, public sector mm. uh, budgeting imene anapanga ku harvard ija mm. so ndikuona relevance imeneyoyo komanso chinthu china chimene naona ngati pali connection ndionena kuti ku civil service monga tinanena nkhani ya uh, Package. package Yes. anthu ministry of agriculture akhala anthu akudandaula efficiency kuti zinthu zimachedwa muona kuti anthu kugula fetereza mvula ili- ikutha pamene anthu kupanga procure fetereza ndi zina zoterozo efficiency imene munali nayo ku mra ndimene anthu akuyembekezera kuti machawa amenewo ndi amene mukalowe nawo ku ministry of agriculture chifukwa ku mra kumakhala matageti timafuna kuti misonkho mu target yanu mutolere mwakuti yes. yeah. so because of that uh, she's one person that may bring that koma ndimafuna kuti nthawi zonse tizikhala fair kunena kuti um, iwowanso ndi munthu mmodzi amene anatchulidwa pa nkhani zina zokhuzidwa ndi Mm, matiku. uh, milandu yokhuzana Yes. ndi uh, uh, uh, uh, president Yes. a Mutharika yokhuzana ndi mmene uh, TPIN, TPIN, TPIN, TPIN. TPIN number Yes. yeah, inagwiritsidwa ntchito kuti it was abused dzina lawonso linatchulidwapo Yes. komanso quite recently Yes. as of last week Yes. panachitika nkhani yokhudzana ndi uh, amene anali former mp constituency yawo mm. uh, um, uh, Kingstone. Victoria Kingstone Yes. kuti iwowa amafuna kuwapanga chiwembu mm. yeah? mm -hmm. uh, ndipo zikuoneka kuti panali maumboni ena ndi ena mpaka na, anagwira koma pano awatulutsa pa belo uh, Victoria Kingstone, Kingstone yes. nde dzina lawonso linatuluka in the social media Yes. ndi nkhani imeneyoyo ndimafuna kuti tizikhala fair kukamba mbali zonse zonse koma Chabwino. timanena kunena kuti amati you are innocent until proven guilty. guilty so By the because of that competent court of law, yes. yes so because she has not been proven guilty it's difficult for us to comment on a case that she has not been that she has not been proven guilty of so these two additions Yes. akubweresa a fresh face chifukwa sanali mkabineti ya, ya dpp kumbuyoku the new faces ya kujoin apo ameneyo apo ndi yoti nkh- nkhope ya nyuwaninso ina imene tikuyiona ndi a Gangata Yes. chifukwa tikuwakumbukira kuti a Matola komanso a Chaponda a ndi nkhalakale amenewawa mu dpp mu Yes. Ah, ena akubwerezanso ndithu maunduna omwewa awawa foreign affairs ama a Chaponda anakhalaponso Yes. Ah, ngakhale a Matolanso adakhalaponso a minister of finance so iwo akubwereza koma a Gangata tikuona nkhope ya nyuwani uh, rosa mbilizi Yes. nkhope ya nyuwani komanso a george partridge now mwamsangamsanga bayana ku agriculture ifeyo tinene zoona um, ngati sitinadye mdziko munomo i think china chilichonse sitingakambirane ayi you know pakakhala kuti pali njala you can't discuss anything anthu amafuna kuti akhute kaye zina pambuyo ali ndi udindo wotani mayiwa pamene akubwera kuzalowa nthawi imene ku agriculture kwakhala kukukhala ma scandals kwambiri Yeah. there's Yeah. so many scandals Yeah. that titha kutchula Yeah. chaka ndi chaka ndi scandal yake imene Exactly. imatuluka Exactly. ndipo iwo akukhala mayi woyamba Yes. kukhala nduna Yeah. yowona za ulimi we've Yeah. never had a female uh, agriculture minister Yes. zikhala zophweka bwanji kapena aku- aku- akupita Sizophweka. kumadzi ambiri otani how should she manage this Yeah. kuti anthu chifukwa ayambako tikulemba history yawo Yes. anthu tizakumbuke bwanji Yes. kapena how atani iwowa Yeah. kuti amalawi akhulupirire Yeah. kuti amzimayi Yeah. Yeah. akamzimayi pa nyumba nde timaziwa kuti tidya pa nyumba pano Yes. pa this challenge that Yeah. she's been given how does how, atani
tayankhule Amayi Roza Fachi Mbilizi, position imene akupasani a Mutharika si position yophweka. Tipemphe it will demand your uttermost attention to detail. Kumeneku kuli anthu onena kuti akupangani sabotage. Mm, anachimbwandira chimene You cannot afford to sleep. Ngati mmagona inali kalero. Koma panopo you cannot afford. chifukwa kungotere mpezeka kuti fetereza wachoka ku butchery so samalisani ndipo mukati muone anzanu kumbuyoku samatuluka pa mpando umenewu ndi nkhani zabwino ayi so you have got all the reasons to be very very careful ziwaninso kunena kuti kumenekoko ndi kwa anthu onena kuti sa- sa ku mra ayi awa ndi typical civil service imene kawirikawiri kachitidwe kake ka ntchito kamafuna mabureaucracy mukayendera bureaucracy kwambiri muzapeze kuti mvula yatha fetereza simunagule and anthu azanena kuti a mwamuona mzimayi uja sanatithandize ife pano timafuna kunena chilungamo ncholinga chona tikuthandizeni muziwe kuti alipo anthu ena amene amaona kuti women appointments a azimayiwa sangatithandize tisamanene mobisa ena abisala ku mabungwe koma truthfully amalawi ambiri amakhala ndi patriarchal background yonena kuti kaganizidwe kawo nkonena kuti mwamuna ndi amene can do better job than mkazi so mudziwenso kunena kuti mukupita ndi flag ya the gender identity of women kodi muchitisa manyazi azimayi kapena you're going there to prove a point kunena kuti mzimayiso can do this and can do better kumwenanso kuposa azibambo kumenenso mukupitaku tikuziwiseni kuti unduna umenewu si si it's not a junior ministry it's a very senior-ranking ministry and kumalowa ndalama zambiri Kumalowa ndalama zambiri. kugula ma fetereza zimene tikupempheni zisisi. chonde Yeah. Musakhale tempted in any way maka ndi anthu awa madobadoba awa amene amabwera mu dzina lonena kuti ah, chemwali iyayi inuyo mukugwira mukutipula iyayi odya mkachi- o- o- wa mkachisi nayenso amadya mkachisi abwera kuti tigwire nanu ntchito mayi akupwetekesani akupwetekesani ife tikufunani zabwino ndipo ameneyo akusa akuthandizani kuti mpange ka deal mazulo akhala atatumiza pa facebook nkunena kuti eh mayi ujatu wayambako Wayambako. eh Yes. so tread carefully protect yourself Z- tatengani uphungu kwa anthu amene akuthandizeni osati anthu amene angotha kungoku- basi kungofuna kukusangalasani ayi otherwise we wish you zabwino zonse we wish you all the best and we'll be here watching tinanena chimodzimodzi Yes. a Kawale pamene amalowa Yes. tinanena some of us Yes. ndi munthu woti timadziwana nawo Yes. koma tinanena kuti zikakhala sizikuyenda bwino Tizidzudzula. tizanena Yes. amayinso Yes. tikuwafunira zabwino zonse Yes. zikakhalanso kuti sizikuyenda bwino Yes. tizinena Yes. kuti ku ministry of agriculture Yes. tiona ngati pena pake mwina sizikuyenda bwino but otherwise we're giving you all the best of wishes ndipo tukhulupilira kunena kuti a Mutharika akukhulupilirani chifukwa akuona china chake chonena kuti tothandiza malawi chimene aona a Mutharikacho chioneseni kwa amalawi kuti amalawi aonedi kuti a Mutharika aona china chake kwa amayi mmene tanenera kuti mukhala nduna yoyamba ya amayi kuyendesa unduna wa za u- uh, Zaulimi. zaulimi komanso uh, chitukuko cha madzi uh, Anthu ali ndi chidwi kuti aone kuti kodi kumeneko kukhala zotani. Mmene tanenera kuti kumeneko nde ma scandal samatha yayi. Chaka ndi chaka I don't know kuti kodi inuyo uh, uh, uh, DPP ayitchula chani because I don't think kuti uh, izi zogawana ka fertilizer akazangotha zimene zizipitirirabe maybe they will change the name abwerera ndi dzina lawo but zimakhala ndi mavuto kwambiri zimenezizi and nthawi zambiri anthu amadandaula timing ya zimenezizi ma logistic challenges and all that and all that we hope you manage that Yeah. so that mawa tibwere pano tizaombere manja chimodzimodzi mwina a Partridge-so mwina talankhuleso chifukwa Yes. tangu afotokoza iwo ngati munthu ndi unduna amene apatsidwa apatsidwa mwanena kale kuti iwo ali ndi kuziwa kwakuti kwakuti Tiyembekezere zotani makamaka mwina tikayang'ana ku business and you can see kuti maundunawa akuoneka kuti akuphatikiza ambiri yeah mwina zomwezo zimene tikuganizazo kuti a Mutharikabe akuonabe kuti sitingakhale ndi nduna for every title yeah imene tili nayo imene tidakhazikisa so yeah you can see iwowo aphatikiza industrialisation business Tourism. trade Yeah. and tourism Yeah. apange bwanji Yeah. expectation ya malawi kwa a partridge Yeah. mwina sananena za partridge maunso amodzi omaliza kupita kwa a roza ndi onena kuti if you remember nthawi imene dpp inali back inali mboma yes um, inalipo nthawi imene kunali minister of agriculture achaponda yes and panazatuluka nkhani ya chimanga Yes. yeah? Yes. zinazavuta kwambiri mpakana anawapanga suspend as minister Yes. yeah? Yes. nthawi imene achakwera ana- analowa mboma panali uh, zinapereka manya- nyama no the first minister anali aujeni um, a robin lowe ya a lowe yes panachitika nkhani Yes. mpakana anawachosa Yes. ngati Yes. minister Yes. so all i wanted to say is kunena kuti The precedent has been set kuti anthu amachita struggle ndi undunawo mpakana ena amachita kuchosedwa we pray kuti that will not be your case tikapita kwa partridge uthengawo sikutinso tikusintha ayi it's the same standards we are demanding from him kuyendesa national bank kuyendesa press ndi kuyendesa boma ndi zinthu zosiyana namva wina wake akuti kumakhala madriver okula mtima omakuuza Yes. kuti aise I have been here 40 chakuti years. Exactly.
ndasintha ndayendesa mabwana ndayendesa Yes. chani Who are you? ungandiuze chani driver kuti akuyendesa Yes. kumakuuza choncho Yes. so this is not ujeni uh, private sector Ayi, where it's not. abwana mmatha kumamunjenjemera Eh, kwambiri eh. uku kuli ana okula mitima Yes. ana ovuta kulera ukuku a partridge tikuwuzeni uku nkuboma Mm. uku nkuja anthu amatha kubwera 10 koloko Mm. munthu amatha kukhala ndi masiku 40 ali ku holiday kudabwa kuti iyeyo aku- aku- aku- akuyankha za mwano chonchi akudalira ndani Akudalira ndani? akhala ndi anthu oti ali nawo kumbuyo kwawo amene Exactly. amalimbisa mtima ndipo uku nkuja kumapezeka kuti ndi nephew

yes Eh, ndi mining mining. ndi Yes. zomwezo ndithu Yes, and manufacturing so pillar imodzi imene ife ngati dziko tikudalira kuti itha kutiombola ku mavuto amgonagona amene timakhala nawo aumphawi ndi nkhani ya zokopa alendo chonde pitani tifuna mukaonese impact komanso ku nkhani za malonda Eh, trade kumeneku anthu amachita kudandaula kunena kuti ngati pali malo amodzi amene anthu safuna kuti azapange business nde ndi kunoko Mm, kuti alandire zilolezo The business environment is not friendly kuyamba nkhani ya, regu- ya regulation eh? kuti munthu alandire zikalata zilolezo bottlenecks nkhani ya misonkho imene munayisanjira nkhani ya labour kumene kumangopeza kuti imakhala ngati makhoti anangopangana kuti azikhala mbali Ya. ya employee not the employer kuli zikhomo zambirimbiri ku nkhani ya business anthu amene afuna kupanga export malonda kumbukirani kuti tikhale ndi forex tikufuna ma exporters anthu amadandaula kuti government you have not been proactive simukuthandiza malawi kuti azitha kugulisa katundu kunja kuti azipeza takathandizeni a patridge we are expecting that komanso kumeneko katangale aliko muyembekezere ndipo anthu a business koma mwina fa chonena kuti anthu ndinu wamkulu wa business anthu amakuziwani kuti ndi munthu woti muli ndi thumba lanu maybe you're not prone to that But do not take Yeah, people- ife ife tiauzebe koma. Eti awu. Chifukwa oyesa sama kodi munthu udoloka bado maso bado Eh. sikuti satana sabu. Sa amabwera. Amakongoda.
Amakongoda.
Amakongoda. Kukumbusa ndi chikhalidwe Chembi- dai. Ndi phiri. Mwaona atu apa kubusa auta.
musandikumbuse ku china Eh. mukakumana ndi anzanu aku college nde mma- Eh. makumbusana ti ma stories tanu ta ku college timakumbuka ta jamatawa analozunguza eh. so satana amabwerabe so Yes. a, a patrick chonde go and serve malawi success yanu ya ku national bank Yes. success yanu ya corporate Yes. anthu azinena kuti it was not a fluke yes anthu azanena kuti munthuyi Eh. is truly a performer mm. musakudelere kuti iye akuti ukuko nkophweka mm. sikophweka mm. it's a different landscape koma we expect and wish you all the best tikufunirani zabwino zonse chabwino so 5 member cabinet panopa mmene tingowakumbusa amalawi ndikuti tikukamba a rosa mbilizi wa amene ndi a mp komanso nduna yoona ah, za agriculture george patridge ah, nduna yoona za mafactory mabizinesi malonda komanso zokopa alendo Alfred Gangata, nduna ya zam'dziko, George Thabatula Chaponda, nduna yoona za maiko akunja, a Joseph Mathyola Mwanamveka, nduna yoona za chuma komanso chitukuko cha chuma. Mukuiona bwanji? Uh, Yeah. Are we seeing something different? Is this Yeah. a departure from the usual? that we see politicians politicians komanso anthu okayikisa from the word go do we have anybody that we must not trust here ochunga kuti so mukamakhala imene mutayikapo chithunzi cha cha- cha- cha- atungoyika cha ndunazo Gangata. ayi tungoyika ndunazo ndunazo kuti- yeah no no no um ndakumvesani No. bambo msisya ine ndinene zoona pano tikayiona cabinet a lot of people are surprised one space imene akusankhira ma, ma, ma ministers mm. space imene anthu amaganizira mm.
ndi ophuma and number two mm. anthu amene atchulawa yes. mwina achaponda mm -hmm. ndi amwanamveka Ali kwa ineyo it was Sanalovya. not a surprise They were obvious. they were obvious Eh. koma kuyambira Gangata. gangata Eh. ndi ena awiriwa tatchula a roza Eh. mbilizi as well as A Partridge. a Partridge. maka a Yes, Partridge. yes. It's, it's a big surprise Yes. so ndi zabwino fa chonena kuti business should not be as usual ngati malawi angasinthe we cannot have business as usual because business as usual ndi zimene zaononga dziko lino Yeah. So let's depart tioneko nzeru zina komanso zimenezi zithandiza kuti kuchipani kuja anthu asamakhale ndi mtima wozolowera Eh, kuti nchathu kalechi as anthu asamaone ngati kuti chifukwa chonena kuti anapanga misonkhano th- 30 then they guaranteed kunena kuti alowa mkabinet ayi nde aliyense even alowawa azichita mantha Eh. kuti eh, apa nde zimafunika kuti munthu pa udindo wa boma uzikhale mtima anthu atumene umakhala comfortable kwambiri Don't be too comfortable.
So this is helpful. yes Komanso mukawona kuphatikiza kwa ma ministries kuthandiza nkhani ya ku- ku- kuchepetsa Kuchepetsa. expenditure kapena ku- kagwiritsidwe ntchito ka ndalama za boma that one i like it what i'm just wondering now is nanga si each ministry imakhala ndi ma Imakhala ndi directors PS, ambirimbiri eh, ma directors, ma mi- ma ma PS. PS ambirimbiri Yes. ndiye tione kuti tsopano Asakaniza apanga bwanji. asakaniza motani yes if you use merit we even clap hands for you Yeah. kumbali ina ndinenenso kunena kuti agangata position ya agangata we're still waiting kuti tizamve proper clarification Yes. chifukwa mukapanda kuika proper clarification ya agangata kuzipezeka kuti maministers azilowererana ntchito kenaka zayamba kukolana kenaka zizathera ndale A Gangata anatiuza kuti iwo ndi prime minister. Iwo akuti ndi prime minister. Yes. Eh, sono mumafunika kupanga define Mm. kuti context ya ku Malawi prime minister ali ndi mphamvu zotani? Nduna zonse zikagwada kwa Gangata. Imeneyo.
A Chaponda azikanena ndimafunako ka dollar kuti Imeneyo.
Yeah, yeah, ndongojoka. Eh, But on a eh, serious so- note, so- it's a minister of state. Yes. I think ndidanena kuti would be interested to see Exactly. his job description.
Ehe. Kuti azitani kwambiri but just to say minister of state working in the president's office Yeah. it means kuti iwo ali ndi mphamvu zambiri Yeah. mwina yeah, but we, we are yet to, yes to find out so so pamene popo iwowa we, we have not known him as much ngati kuti munthu onena kuti waku corporate kapena munthu onena he's a kuti business guy He's- he's a business guy. ananena kuti from the age of 19 Anayamba he's been business. doing business ndi anthu ena akumanena kuti ah zili ndi ubwino ndi kuipa kwake Yeah. Kumbali ya ubwino anthu akumazanena kuti ah nthawi zina umafuna anthu ongodziwa kuti how can you make things happen basi Osalowetsa ndale. Ah, anthu enawa bureaucracy za mkalasi zimatichedwetsa but on the other side anthu ena akumazanena kuti aa koma maybe anthu munthunso ngati uyu zitha kumtengera nthawi kuti amvetsetse mmene government machinery imayendera so maybe that's why amuyika mpresident's office kuti ndofunikabe a little bit of shielding, shielding kuti amvetsetse sometime aziwe, adziwe kuti government machinery imayenda motani but otherwise mmene tanenera ndi nduna zina nawonso tikuwafunira zabwino zonse chabwino we'll take a short break and we'll be back shortly tikangoona uthenga wa series enterprise remember series enterprise akunena kuti Akonzeka ndithu kuti Black Friday ikhale yotani? Ayambako kuonesa katundu amene afuna kuti mukagule pa Black Friday? Timve uthenga ochokera kwa Sales Enterprise. tulandireni pamene tupitirira ndi programu yathu ya hot current ya lero pa 19 october 2025 timakamba kuti muli ndine ndevu zamwayi komanso amaphang'ombe kapena mukakonda alembe athu awa anachunga abanda ayi ndithu anali kwa chonde uku amene koko akuoneka kuti

Well, anamasuka Eh. Eh, anacheza nkhani zabwino but that's what uh, uh, zikhalidwe zathu Uh, and tikamanena zimenezi tikunyadira Yes. tikunyadira zikhalidwe zathu Sitikunyoza, Ah, ayi. sitikunyoza ayi. Ehe. zikhalidwe zathu ndi zabwino tiziyenera kuti aliyese mtundu uliwonse umadziwika chifukwa cha chikhalidwe chake sunganene kuti iweyo ulibe chikhalidwe ayi aliyese ali ndi chikhalidwe chake and tizizinyadira zikhalidwe Yes, zathu yes. chabwino tupitirira ndi program yathu Panopa ndiye kuti nyumba ya malamulo ikubwera ndithu uh, ikuyamba pa 23 uh, I think it's a Wednesday ngati sakulakwa but next week uh, orientation apita kumene koko Yes. kulandira nduna and I mean sorry kulandira aphungu a nyumba ya malamulo ku nyumbaku uh, padakali panopa alipo 224 tikuyembekezera kuti tizakhala ndi 229 malo ena 5 ndiye kuti tikuyembekezabe kuti uh, tilongosolemo bwinobwino now uh, mmene imakhalira nyumba ya malamulo aliyense amazalankhula mmene muja maiden speech yawo kuti mwabwera tikumveni musuke mkamwa Yes. koma kumakhalaso ma positions amene amayenera kuti asankhidwe tili particularly interested in ma positions awiri position yoyamba ndi ya speaker amene amakhala ngati mkulu wa nyumba ya malamulo paja tili ndi nthambi zitatu za boma ife ndi number 4 unofficially mm. media komano yes. nthambi zokhazikisidwa ndi zitatu kuli mbali ya president ndi nduna zawo kuli mbali ya speaker ndi ma mp kuli mbali ya chief justice ndi oweruza milandu yeah. now ukuku ayenera kuti asankhe mkulu woyendetsa nyumba imeneyi a dpp asitika dzina a sameer sulemani amene akuti Awa ndi amene a dpp akufuna kuti akhale a speaker. Kumbukirani kuti a dpp apeza aphungu 77 yeah. pa aphungu amene tavotawa ndiye ndi a number 1 amene apeza aphungu ochuluka kwambiri uh, cohort imeneyi seconded by uh, ma independent oyima paokha. Uh, tinanena kuti oyima paokhawa tiaona bwinobwino parliament ikayamba kodi ndi enieni kapena ena anali okhumudwa kuzipani kwawo koma alipo 71 amenewawa uh, big population ya oyima paokha. then pakuzabwera a mcp 53 mps amene apeza now pa spikapo patuluka dzina la uh, suleiman kuchokera ku dpp komanso a pdp peoples development party akondwani nankhumwa president wawo adapambananso iwowo ali ndi phungu mmodzi iwonso akufuna atakhala spika ndikuti awina atachita lobby anthuwa kuti atsatire pakumvekanso mphekesera kuti a mcp

dzina lochokeraso uh, kuma independent Yeah. mwachidule Yeah. mukupaona bwanji pa position ya speaker pakuyenera pakhale munthu wamakaliba zotani Yeah. abwana Ah, kawiri kawiri speaker of parliament amakhala munthu amene akuthandizira kayendesedwe ka dziko lino yes in a very significant way chifukwa mani mwanenera parliament is a very key stakeholder wa kayendesedwe ka dziko ndiye speaker timayembekezera kuti speaker akhale munthu amene ali ndi experience ya parliament itself akhale munthu amene enjoys the respect of both parties Right. akuboma ndi aku opposition akhale munthu onena kuti anthu azitha kumulemekeza akhale munthu onena kuti azitha kupanga command uh, uh, command the house to order chifukwa nthawi zina kumakhala chipwirikiti Yes. ku parliament Yes. so ngati munthu sungathe kubweretsa the house together nde kuti you're not fit to be there you need someone who is going to be able to command order kunena kuti ayi panopo tiyeni tisiye zinazo tiyeni tipange izi wayenanso kukhala munthu amene you should rise above the colors of your political identity for the national interest um, ndifotokozere motere kunena kuti atakhala kunena kuti speaker wachoka ku mcp kapena speaker wachokera ku dpp kapena speaker wachoka ku pdp aziti akakhala speaker akaima paja anthu nkumati mr speaker sir kapena madam speaker madam eh moni madam speaker madam ukhale munthu onena kuti even akuchipani chako uzitha kuwazuzula uzitha kuwauza kunena kuti izizi mukulakwitsa lets have order wakuti wakuti tuluka akuchipani kumakakudandaula ma forum kuti akwa mukumatimenya mukumatikhiya kwambiri amene ndi speaker othandiza dziko so ineyo mukandifusa kunena kuti ayenera kukhala wotani ayenera kukhala wotereyo chomaliza akhale munthu amene asakhale bribable easily asakhale munthu wonena kuti anthu akwa- takungompasa Ina ina yake. yake basi watheka chifukwa atha kugulitsa parliament ija oh ah. parliament timagulitsa bwana kodi ku parliament kumachitika zinthu kudutsitsa timabilu kuli anthu amene they have got big business interest in this country amene ma project awo amakhala in billions ndipo amafuna kuti akazere ku nyumba ya malamulo ndipo amakayamba kwa spikayo kumpasa kena kuntchula kena kacho chita approve ma sovereign guarantees yes kuti tikongole ndalama Eya. ukutani tigule zakatundu Eya, zake eya, kusiti- eya, sili ka eya. dziko lathu lili kuti lilipira Eya. zimenezo zimadutsa kumene kuchi kwambiri so ti ma SG tija sitimasewera bwana kwambiri ndipo utakhala wotengeka kumeneku ii, utha, utha kutuluka bwino koma utaononga dziko so we need someone who can be able to say no Yes, ayi. tifuna tipange za national interest motapanikizana nthawi a Chuka Yes. mayina amene ti- pa- panali amayi catherine Gotani Hara mukuona Yes. mwa inu Yeah. anayigwira bwanji ntchito imeneyi mu zaka 5 imene akhala ngati speaker No. do you think Yes. Amaweramira kwambiri ku mcp kapena mcp atha kunena kuti aa amayi mmatipweteka inuyo kapena mcp use kuti ee amayi munati- munatigwira mkono mmene mujamu Yeah. Mayi Catherine Gotani Hara, generally, I would say she tried her best. Um, ineyo ndikudziwa kuti panali ma areas ena ndi ena amene anthu amawadandaula opposition sizimalephereka Yeah. koma generally kuti munthu munganene kuti amayi aja sankadziwa zimene amachita ayi she looked like a woman who was knowledgeable mayi oti amadziwa zimene akuchita So sober? Eh, very sober very very sober Okay. komanso mayi onena kuti chifukwa taonapotu ma, ma speaker of parliament ku southern africa kuno akukwiya kufuna kumatuluka utsi mmakutu koma anali mayi oti she had a very good sense of control self control mm. yeah ndikumatha ndithu kupanga discipline ena ndi ena so generally she tried pena ndi pena pamaonekabe kuti a apo khala ngati akukondera za kwawo sizimalephereka sizimene sizimalephereka otulutsa ambiri amatulutsa a ku opposition Chabwino. achina sulemani mm. anatulutsapo mpaka one time muntu a suleman ana anapatsa ka suspension ku parliament for quite some time yeah? actually nyumba ya malamulo m'mene amatseka Yes. A Suleiman ananena kuti ine ndikubwera koma ndikazabwera ndikuzakhala pa mpando anayima on a point of order. Ah. Eh, anayima on the point of order kuti ah tikutseka nyumba ya malamulo. Yes. Koma ndimati ndinene Eh. mayi tikamabwera Eh. ine ndizakhala pa mpando Pampando. wanu inu muzakhala ku opposition. Zikupherezera, ndi a prophet a Suleiman amayiona ana anayiwerenga kale anali akudziwa kale kuti chipani changa chindituma ineyo Yes. kukhala ujeni kumeneko pamene brian banda amacheza nawo mu times exclusive Yes. iwo ananena kuti atanali odabwa ati ndipo samayembekezera ndipo ati sanalotapo zoona kuti azakhala speaker of parliament koma kavidiyo tili nako Kuti anayankhula zimene- Ayi, anayankhula zimenezo atayima. Eh, so anthu andale mmadziwa Yes. so you never know mwina amangoyankhula Yes. kuti iyayi basi kutanthauza kuti ife tizakhala mbali iyo imene yolamula not necessarily mpando wa No, speaker he actually said, "Ow, I will be sitting in your Sit chair." on your chair. Yes. Eh. ayi koma dzulo Now, akana eh, okay. Ehe. But him as a candidate, yes mukuwaona bwanji munganene bwanji iwowo m'maso Yes. mwa ifeyo mmene tikuwaonera ifeyo Yes. is he suitable to be a speaker Yeah. because pali anthu ena timatha kujiya-jiya Yeah. koma kuti si atiyendetse chinthu mwina sitingachiyendetse Yes. inuyo iwo chifukwa this guy has been very instrumental even ku nkhani za agriculture

how would you describe him mwamsanga msanga uchiwona ngomasunga I- nthawi if, if you ask me Yes. this is my personal opinion yes ine ndikuwuzani ngati kuti pena pake ndinazaona ngati kuti aa dpp yaganiza bwanji chifukwa Na ndi iwo mantha. watu ndi munthu oti atha kuwathandiza kwambiri mm. atakhala kuti opposition yakungana Mhm. anthu amene angamayimisane ndi opposition Mm. anthu ake ndi awo so akhala speaker so zizivuta akhala speaker zizivuta so i was like ah, ah, Mafuna anachita nawo participate. pamene pa ayiganiza motani but i'm sure anali ndi zifukwa zawo Right. so ine ndikuwuzani kuti iwowa iwowa as- a Sule- a Suleman typically ndi munthu onena kuti anthu ambiri sitikuwaganiza kuti atha kukhala speaker tizinena zoona pano chifukwa munthu wamavuvu anthu kawirikawiri samamembekezera kuti atha kukhala speaker koma amanena kuti nthawi zina you give someone a chance then nkuona kuti kodi atha kukwanisa kapena ayi to just write him off asanapasidwe mwayi it is going to be unfair nafenso mwina ena sankadziwa kuti pano titha kukhalapo Zoonadi. so nawonso ten tione akakhalapo akakhala kuti awi- awina because it's not automatic Yes. kuti awina akavota akavota akavota ma- nda akavoteredwa iwo nkukhala tizaona kuti kodi atha kukwanisa kapena ayi koma tasimikizire kuti anthu ambiri akukayika anthu akayika kuti mm, koma nyamata amene nthawi imene not, not, temper not that simungakwanise uspika Ayi. koma anthu amene amaka- amakanda kunkhongo amene akuti kodi tikupanga feature pabwino player iyi eya nkhani yake ndi imeneyo kuti akakhala speaker sitinamu sitinaluze. sitinaluze in terms of uh, u- you know kubweretsa Mphamvu. value Yes, Yeah. yes, yes, so yes.
Yes. tiona kuti uh, aphungu agwirizana motani Yes. komanso mukakhala speaker anthu tiyembekeza kuti tiona kuti mwasintha bwanji Yes. transition yanu kuchoka kumfana oti amagwedeza parliament in a good way Yes. We're not saying that in a bad way in a good way you shook that house

pano adachoka ku dpp adayambisa chipani chawo awina akukhulupirira kuti a ndayikhala pa parliament ija ndikhoza kukhala uh, speaker mwamsangamsanga mwansangansanga anankhumwa akufuna kukhala speaker nawonso koma ine ndikuona ngati kuti patha kukhala challenge ya munthu amene kuchipani kwake kulibe manambala ochuluka aliko okha actually aliko Amene okha DP anawina yes okha. ana- anawinapo okha Yes. kuti chifukwa ukamachita lobby umayenera kukhala kuti ukhale ndi ena kuti you already have in the bag but in this case in this case ndiye kunena kuti uh, iwo akupita ngati okha ndiye kuti akachite convince aku dpp akachite convince aku mcp achite convince ma independent it's going to be much difficult koma kumbali ya experience akhala mparliament nthawi yayitali akhala mparliament nthawi yayitali anthu a dpp ambiri sangaonere mokondwa i don't think so zisinathe zija aya sangaonere mokondwa Oh, koma anthu azichira. koma pali anthu ena ndimamva kuti mpaka na pano pali anthu ena amene amayankhula nawo kuma whatsapp calls kuja kuma whatsapp paja ma- ku malawi kuli ma whatsapp calls Ndi. amatha kuyankhulana Ah, munthu tu ukachoka pamalo Eh. pokhalabe abale ako. Pomakhala ena oti- Eh, moti akamakambirana zija kuchipinda Eh, am- umamva. amatha kumenya ti ma screenshot waone Eh, sabala eh, ah. amwe tikujama yanu ku ehe So ali ndi ena ndithu ku dpp amene amacheza nawo. Mukandifunsa nkhani ya personality kuti atha kukwanisa chinthuchi kapena ayi. Poti anakhalapo ngati Leader of the house, of nkuzakhaso, the house. uh, leader of opposition. Ngati leader of opposition. Yes. Experience yo ali nayo, ali nayo. In terms of soberness, he's very calm. Mm. sanamizire Mm. Ah, si munthu wokuti wavuvu kwenikweni Mm. he's calm even mmene amayankhulira Mm. Ah, amaoneka kuti ni munthu oti ali calm Chabwino. koma at this point ineyo mmaonedwe anga Mm. ndikuona ngati kuti it's going to be much much more difficult for him to make it as speaker of parliament because ali ndi constituency yochepa kwambiri imene akuchokera kuti akachita convince constituency yaikulu ya ku dpp mcp ndi ma independent mcp they still struggling to find a name kuti kuti atakhala kuti apereka zina la speaker mukuganiza kuti apereke ndani zina la speaker because iwowa ndi pa- mali chani immediate past Yes. eh kodi abweresaso mai gotani hara kuti ayeseraso poti mai gotani hara adawina kwawo Yeah. do you think they're going to you know to propose her name as well because they haven't uh, shared the name as of now i know they're still meeting anthu amakambapo kuti kapena mwina achimwendo ndi anthu akuti iyaya tikanena za chimwendo ali nawo kukhosi iye kapena amkaka iyayi zija zongomveka kuchokera kwawo kukampu kwawo kwa mcp kuti do you think zina la gotani akhoza kulibweresaso uspika yes I, ine ndikuona ngati kuti ayi chifukwa choti anthu ambiri ku nkhani ya mcp mawu akumakhala onena kuti ah, let's, let's change komanso pamakhala ka ngati ka, ka blame game mm. kumanena kuti awa anatiluzisa awa anatiluzisa mm. maybe we should do things differently yes. so generally chipani likakhala kuti simunachite bwino mmafuna kuti mupereke mwayi kwa anthu ena muoneko zina zasopano uh, koma atati abweresa ama- zina lomwelo mm. anthu ena atha kumvesa kunena kuti ah, she performed she tried her best mungati nanena kale Yes. koma anthunso constituency yayikuluso ikubwera mwina kumbali yomanena kuti aye mnanga a gotani aliko okha Chabwino. tayesani ena pepani nthawi Yeah, no, no, zomveka, zomveka.

ma independent ambiri ayamba kale kupanga align apanga align ambiri taona akupita ku zipani makamaka chipani cha chimene chili mboma which is typical sizachilendo nimene zimakhalira so zikuoneka kuti kuma independent iko ah, already ambiri akuoneka kuti akusuntha komanso mm. a vitumbiko mumba wo mm. ku, ku, ku mcp nkhani yomwe ija timanena ichi mm. kuti ena akuwaona ngati kuti ndi mbali ya the team imene tinachita tina- tinachita field imene mwina Yalipira. yatilepheresa Right. yeah? Yeah.
so bwanji tipereke mwayi kwa anthu ena. so ndikuona kuti in the spirit of wanting to appear to change komanso kupereka mwayi kwa anthu ena uh, it may be doubtful kuti mwina dzina lawo litatchulidwa maka position ya speaker leader of opposition chipani chimene chili ndi aphungu ochuluka chotsutsa boma chizapereka dzina ngati leader of opposition automatically chikugwera mcp Yes. zatanthauza kuti leader of opposition akuyenera kuchokera ku mcp Yes. kwatuluka dzina limene likumveka moses kunkuyu Yes. what is your comment amoses kunkuyu ine ndamva anthu aku malawi congress akulitchula dzinali iwonso nawafunsa kuti kodi dzinali ndi- ndizoona nde mmadziwa andale amazadumphadumpha apa ndi apo koma anthu amene akutchula dzina limene ku malawi congress akunena kuti he's more of a unifier Akuti ndi munthu amene samapanga za mavuvu, akuti ndi munthu amene ali wodekha, amati, akuti amayankhula pamene pali poyenera kuyankhula komanso akamafotokoza zinthu zimamveka whether zimene akunenazo nzaboza kapena nzoona koma amanena modekha Ali ndi zimamveka. mphatso yodekha.
Eha, ali ndi mphatso yodekha.
So akuona ngati kuti ndi munthu mmodzinso wonena kuti can be able to stand pressure. kumbukirani pamene boma lija limabwera under fire ku media iwo anali munthu mmodzi amatha kuyankha mafunso Abana. samathawa maprogramu mmakhala nawo athu mu programu muja Eh. ndikukhala kuti iwo aja ali mbali ya boma ndi anthu akuimba mafoni yes olokale pena ma expert eh ndikumaligaya boma lija Eh. iwo nkumathimitsa microphone ija amati eh, amodzi Kumamvera. alipo Ayankha. nkudzati honorable are you here Ah, ndilipompa
so chifukwa cha chimenecho Anthu ena akuona kuti leader of opposition mwina ulendo uno tikufunika munthu woteroyo komanso iwowa akuoneka ngati munthu woti si wogawanisa si wogawanisa chifukwa mukaona mbali ya a Chimwendo anthu a Chimwendo akumaona kuti ah, koma a Chimwendo anali mbali imodzi imene anagawanisa chipani similarly a Mkaka before ah, mwinanso a Mumba mwinanso a Catherine Gotani so mukaona a Kunkuyu mwina ndi munthu mmodzi onena kuti alibe mbali kwenikweni kuti yogawanisa, enawo akumatero m'Malawi So Congress. a mcp atapereka dzina la Moses Kunkuyu ndi dzina labwino. Ndi dzina labwino, ndi dzina labwino. Timalize ndi nkhani ya chakudya. Amalawi 4 million achunga akhala Yes. opanda chakudya from October nthawi ino mpaka na March. Pakufunika ndalama zochuluka kuti tidyetse Amalawi 4 million amenewa. Lipoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee linationetsa nthawi yathu yatithera. Komanso a president ku Chonde uh, ku Mulhako anena kuti ah, sukulu ziyamba ah, zaulere Sukulu zaulere ziyamba za ku secondary. January Ehe. bwanji nthawi yatha mwina tizayambire nkhani zimenezi Kwambiri. sabata yamawa Sabata yamawa. tithokoze kuti tinali nanu Zikomo. alembi athu komanso maphang'ombe ochunga mbali yakuno